patangotha masiku ochepa atagwetsa kwacha ndi 44% chakwera anayankhula mawu amalawi musadandaule chifukwa muona ubwino wa devaluation posachedwa pamene ndikunena pano fees kuma university komanso kuma secondary school akweza ma cdss fees inali pa 18000 pano akweza kufika pa 25000 kuma university poyamba amalipira 400000 or less than that pano akuti 2 million kwacha kusonyeza kuti akweza ndi more than 400% pa mzuzu university mwachitsanzo ana amalipira 400000 or less than that pano awalembera zikalata kuwadziwitsa kuti kuyambira january akamapita adzatenge 2 million kwacha ku college of medicine poyamba amalipira 500000 400 or less than that pano fees ikuyambira 2 million or above kodi ana ochokera mabanja osauka ndalama imeneyi akaitenga kuti komanso mukayang'ana zimene zikuchitika m'makoleji amenewa zokomera anthu a ndalama okhaokha ku college of medicine mwachitsanzo Ana amabwana akalephera mayeso amawatumiza next class popanda vuto lililonse. Kodi amagwiritsa ntchito njira yanji poti mwanayo amakhala kuti walephera mayeso? Koma akakhala mwana wamphawi mphevu chira kunthiko akangolephera mayeso amamuwuza kuti adikire chaka chimodzi kapena 6 months kuti alembe supplementary exam. Akuluakulu kodi maphunziro athu angapite bwanji patsogolo ngati ana amabigi akukondedwa chonchi kumalawi kuno kungoyambira mayeso kaya ndi madigiri zonse anthu akuchita zogula ngakhale anthu andale akayamba kusilira upurezidenti amaonetsetsa kuti agule digiri akuti dr kondwani nankhumwa sukulu yake munaphunzira kuti kuti mpaka muzitchedwa kuti dr zinthu ngati zimenezi ndi zimene zikupangitsa kuti lerolo kumalawi kukhale president odziwa kulankhula chizungu akuti dr koma opanda ntchito posachedwa pompa amatiuza kuti amalawi adzaona ubwino wa devaluation ndiye lero amalawi ayamba kuona pamene ma school fees katundu pansika fertilizer nyumba za lendi komanso ma transport opita ku ntchito akwera ndinamva chisoni kwambiri kumva zimene amalankhula gavana wa reserve bank mr wilson banda akuti maparasteto ngati water board komanso escom asakweze malipiro anthu ogwira ntchito chifukwa zimenezi ziwononga chuma cha dziko nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri gavana ameneyu anagwetsa kwacha ndi 44% koma akuletsa makampani kukweza malipiro chifukwa parasteto ngati escom water board Malawi Housing amene aja ndi makampani aboma timatchula kuti parastatals. Mkulu ameneyi Wilson Banda ndi governor wa Reserve Bank anagwirizana ndi Chakwera ndi kugwetsa kwacha ndi 44%. Pambuyo pake chinthu china chilichonse pamsika chakwera ngakhale ma school fees akwera chimanga chakwera ndiye pambuyo pake akubwera ndikumauza anthu kuti ayi inu a escom komanso a water board malawi housing mra musayerekeze kukweza malipiro a anthu chifukwa chonena kuti mukakweza malipiro ogwira ntchito chuma mdziko muno sichiyenda bwino that's what he say sitikudziwa kuti ndi chifukwa chani amalawi timakonda kuponderezana tokhatokha kuti mufufuze gavana ameneyi atagwesa kwacha yake anadzikwezera yekha malipiro salary yake panopa ndi yambiri kwabasi koma akuletsa makampani aboma maparasteto kuti asakweze malipiro anthu ogwira ntchito why tikalowa mtaunimu timaona a city akulanda mzimayi nthochi mpamba wa 3000 kwacha nthochi za mdengu akuti ngati akufuna kupanga bizinesi akalowe mumsika ovomerezeka ndi cholinga choti akapereke msonkho wa ndalama zokwana 5000 kwacha ndiye timafunsa kuti mzimayi akugulisa nthochi za mdengu mtedza wokazinga komanso mandazi mpamba wake sukukwana 4000 kwacha kodi 5000 yopereka kuboma ngati msonkho akaitenga kuti chifukwa cha nkhanza ngati zimenezi ndi chifukwa mukuona nkhondo pakati pa mavenda ndi a city mtaunimu amalawi atopa ndi kuponderezedwa ndipo sakuopa chilichonse ngakhale fetereza mmidzimu ambiri sanalandire anduna a za ulimi honourable sam kawale akutiuza kuti vuto ndi forex kodi mesa amatiuza kuti akagwesa kwacha forex idzapezeka yambirimbiri posachedwa pompa amasangalala kuti imf yawapatsa 174 million dollars zimene mukazisungunula ku malawi kuno its more than 180 billion kwacha ifeyo tinawuza kale kunena kuti ndalama imeneyo lomwe mukusangalala kumayimba zitoliro kumayimba mavuvuzera si ndalama yambiri ndalama imeneyi miyezi itatu yokha mugula mafuta agalimoto ikhala yatha koma iwo samamvesesa amasangalalabe uzimwale tinawuza kunena kuti mafuta pa mwezi umodzi mafuta agalimoto kumalawi kuno admera akafuna kugula mafuta 50 million dollars imene amagwiritsa ntchito kusonyeza kuti 174 million dollars imene anapasidwa ku imf ikukwanira kungogula mafuta miyezi itatu pofika february ikhala yatha koma a mcp makani pamene timauza zimenezi amasangalalabe ndiye panopa fetereza anthu sanagule m- m'midzimu koma anduna honorable sam kawale amene ali minister of agriculture akutiuza kunena kuti fetereza akusowa chifukwa choti tilibe forex tilibe forex yogulira fetereza amene ikumwe kwa kunja ndiye funso lathu ngati amalawi tikunena kuti kodi mukudandaula za forex chifukwa chani poti imf inakupasani 174 million dollars mwapita nayo kuti tikamanena kuti mukuba ndalama kumapitisa kunja chifukwa chakweratu ali ndi mwana wake violet chakwera amene ali ambasada ku united kingdom amene ujayo anamusiya kumene kujako kuti aziba ndalama thats why nepotism is not allowed in government public offices sikumaloledwa mm, nepotism mukutenga mwana kukamuyika ku uk cholinga choti muziba ndalama muzimupasa iyeyo azikasunga ku mabanki akunja thats not fair chifukwa amalawi akuvutika fetereza akusowa ku chigawo chakumwera mwachitsanzo kuti madera ena ngati mulanje anthu anadzala kalekale panopa akupalira koma fetereza sanagule kodi ntchito ya sam kawale as minister of agriculture ndi chani pamene ndimanena nkhani ya ku israeli kunena kuti anyamata awa agulisidwa its not fair kutenga anyamata ndikumakapitisa kumunda ena ndikumakapangisa training ya usilikali its not fair anyamata ajawo they are graduates they don't deserve to be there mukutenga 60 million dollars kuchoka ku israeli ndikuwagulisa anyamatawo ngati akapolo its not fair mukutengerapo advantage yoti anyamata asanakwepo ndege instead mukuwakweza mu ndege kuti aziimba nyimbo azisangalala kuti akwera ndege they are in the air and they were very happy but look what happened now afika ku israeli ayamba kudandaula kuti tikugwira ntchito ntchito iyi ndiyolemetsa we are working more than 17 hours per day zonsezi tinanena kale aboma akubwera poyera ndikupangisa press conference akunkulu ndi minister of labor ndikunena kuti ifetu nkhani za ku israel sizikutikhudza why poti akuluakulu aku israel ananena okha mu ndege muja kunena kuti there is political activity there komanso mmalawi ozindikira sangachemerere zinthu zopusa ngati zimenezizi tikuwaona ena pa facebook i don't know kuti apatsa ndalama ndikumachemerera kuti the government is sending people abroad why celebrating okay aboma akukana kunena kuti anthu amene wawa sakwadziwa akuti akupangisa ndi company ya private ndiye ineyo ndikufunse boma lingalole bwanji kutenga achinyamata more than 200 kuwatenga pa ndege ndikuwapitisa ku dziko kumene kuli nkhondo boma lalola bwanji and zimene zachitika within 6 days achakwera atalandira 60 million dollars